2012 yeah it was 2012 uh, on that time ndina ndinayamba it was uh, ka studio kakang'ono kwambiri because uh, this production uh, i can say kuti ku- ndikhale producer i didn't go to school ndinali ndi kakompyuta koma i had knowledge komanso ndinali ndi masomphenya kuti ndidachita achieve zinthu zimene ndinkazilota kalekale chifukwa pa moyo wanga ndinkakhulupirira kunena kuti kukhala munthu waluso ndi chinthu chimene chingakupezese zinthu zimene mwina ukadatha kuzikwanisa ngati udachita za sukuluzi, koma ngati inakukanikako sukulu kukhala munthu waluso umampitirira munthu amene anapanga za sukulu so that time ndidayamba ndithu za production quite okay sukulu ndidachitako koma sinali mmene anthu amaganizira yayi inali yapang'ono its like uh, tinamaliza form 4 that was okay basi kuyimira patiko kuyimira pomwepo nde form 4 yakalekale it was quite good munthu umapeza kuti ukulankhula ndithu chizungu cha mphamvu chija komanso umadziwa zinthu zambiri and then i took that thing ndikuphatikizapo ndi maluso amene ndinali nawo ndikuyamba production production yo ndinayamba ngati kumangojambula nyimbo chabe e, nde mukujambula nyimbo momwemo ndi maluso ena amene timapanga ku school like awo za kumakhala ngati kus- pa- kuma- kumagulu aku school aja Eh, timakhala ndi nthawi yoti imene aku- ufuna kupanga narrate nkhani nde umayifotokoza nkhani ija munthu eni Eh, nde ndikamayifotokoza nkhani umafotokozera anthu nkhani imakhala yaluso kwambiri chifukwa pakakhala kuti pakulankhulidwa munthu wachizibambo i was talking like uh, that old one ndiye kuti pakakhala kuti pakulankhulidwa ngati mtsikana ndimayankhulanso ngati mtsikana bwinobwino ndiye kuti munthu amayimvetsetsa bwino kwambiri nkhani ija nde i took that thing pamene ndinayamba ndikumasulira mafilimu ndinatenga kasukulu kamene ndinali nako kuzaphatikiza ndi luso lija kupanga combine kupanga chinthu chimodzi champhamvu ndi pameneno my first move pamene pano ndili ku nkhani ya translation yes yes, yes. eh, ndoti my first move ka production ka music nango kangoyamba kumene it was quite kuti ntangotha mwina kachaka kamodzi ndikuti apapa ka production ka kumasulira mafilimu namba ndi filimu imodzi and that movie tamba kuimasulira inali yomweyo imene inanditchukitsa ya ambuye yesu ija e, filimu ya ambuye yesu imene ija at least it was uh,

i should maybe watch with my family Mm, mm. nangochipanga kuti basi ati ndione kuti ndi banja langa foti anthu amene amamasulira that time ah, amawononga zinthu zija umapeza kuti ah, they are ah, using the abuse words and then sizimakoma anthu amamatukwana something like that amapotoza ma script ya nkhani ija imasiyana ndi zimene amamasulira kwambiri ambiri then zimandipweteka foti ndimakondanso kuonera zinthu zimenezo then i came up with my idea kuti ndizipanga zinthu za dongosolo and then that time ndinapezeka kuti aliyense wachikonda Eh, anthu amene amaboweka nazo fa anthu ndi amaboweka na amaboweka nazo ndipo ena asa amakhulupirira kuti zinthu zija palakadali pano ndizabwinobwino amangoboweka nazo chifukwa anangonena chinthu chimene chocho china chake chimene chinawabowa koma samadziwa kuti we are the best now pano pa kupanga zinthu za classic zoti munthu nkukhala pasi nkumatani ndikumaonera nde kubwera kwa ineyo that time sinasunthike malo kufikira mukundiona panopa kukhala entertainer of entertainers ndi ulendo wautali kuchoka 2012 kufika patipo panopa nkhani za piracy Mm. za copyright zimayenda bwanji pamene ya pamene popo anthu ambiri akumasokoneza kwambiri for the first time pene tinayamba production imene ingati za translation ife tikutsamira kwambiri kwa translation eh, zinalidi za piracy ifeyo tinena kuti ku COSOMA anali asanazivomereze bomanso linali lisanazivomereze koma nthawi imene anali asanazivomereze maiko akunja zinali zitavom- zini- zinali zovomerezeka kale foti maiko akunja translation ilipo when we say Zee World maybe some people they don't know Zee World ndi kampani imene imapanga za mafilimu komano mutati muonesese kampani ija ili ndi production yapaderadera yopanga translate muli translation imene amatenga mafilimu a anthu ena ndi kukapanga translate mu chizungu chimene chili cha international kuti aliyense azichimva ndeno takhala ndikuona filimu imene yamasulidwa mu chi- mu chindi eh, amene inapangidwa original from india the source ndi ya chindia koma mukayipitisa pa, pa Zee World mukamva akulankhula chichani chizungu amene anapanga translate sikuti ndi eni ake aja ndi anthu ena amene anachitenganso kukhala ngati ma author amene anagula ma rights kuti achitanthauzire kusonyeza kuti translation is normal ndi pena paliponse si piracy komano kumalawi kuno imatchedwa kuti piracy chifukwa chonena kuti tina tisanavomereze ndeno uh, a copyright society of malawi atakhalakhala anazaunikira zimenezo anapezeka kuti ngakhale mulowe pa google mukapeza kuti translator ndi author ni munthu oti ndiovomerezeka um, he has rights angathe kupanga chinthu chake and then anthu nkuchitani kumalandiranso ma rights ake bwinobwino ngati mwini wake wa chinthucho ndiye kumalawi kunoko zinapezeka kuti COSOMA inayamba kutani kuvomereza that so i they said we should uh, have uh, uh, tem, uh, amatijani ma license ma, mala, ma, ma license awo ama- amatijani i don't know what they call but the ma license yoncho eh? eh, amati amatipatsa ma license kuti tizerani tizikhomera ngati tifuna kutani kumasulira ndipo pamakhala dongosolo limene timatsata ngati tifuna kuti tikhale ma translator otani okhazikika ndipo as I am saying ineyo ndi translator amene ndili ndi mapepala anga kuti ndine translator ovomerezeka not that ndi zimene anthu amakamba za piracy ingathe kukhala piracy ngati ineyo ndikutenga chinthu ndikuchimasulira ndilibe license limatchedwa compulsory license ngati ine ndilibe license ndikumasulira ndikuti ndikupanga za piracy if ndikupanga chinthu chimene mwini wake sakuchivomereza ndipo chinthu chesu kuti timapempha ku- kwa mwini wakeyo Ti- ngati tikukhomera kuboma boma ndimene limatiyimirira kuchani kukatundu amene tikumasulira uja ndiye pakadali panopa translation siyoletsedwa muno mu malawi ndingathe kunena choncho Chabwino. Eh. in a normal setup Mm. um, zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti mukathanthauzire Mu- muvi okay movie kuti ilongosoke bwino ine i prefer ndimapanga chifukwa choti panopa ndinafika pa profession ndi ntchito yangayo ndimapanga 3 days komano pa nthawi imene kuti munthu wanu akuti angochipanga chinthu icho chingathe kutengera ngakhale 2 weeks kapena mwezi kumene ngati suma- sumazitsata bwino bwino chifukwa timapanga translate word by word ndi kuti ulongosole liwu lina lililonse limene walankhula munthu ulilankhule ndi kuti ubalance uchose background imene iye uja amayankhula ka voice kake kaja kachoke kakhale ka voice kenikeni kamene kali pamene paja upange edit pamene pajapo chimveke kuti ichi chalongosoka kuti mmwenye akulankhula chichewa apo siimakhala ntchito yamasewera yayi Mm. ndiyeno zimatenga masiku koma ineyo ndimapanga filimu imodzi ya one hour mwina 30 minutes ndimatha kuipanga 3 days ndimatha kuimaliza bwinobwino so it's normal it's 3 days for me to complete the movie so it's more or less like acting iwe umakhati walowamo chifukwa yeah. ndamverapo mamuvi ako awiri atatu Yeah. umaseka ndithu kupereka thing- maexpression oneka that kuti thing is- iwe walowamo nchifukwa anthu ena ake simafunika aphweketse mbali ina iliyonse imene munthu wina samapanga Mm. for munthu wina aliyense mbali yake imakhala ndi yovuta kwambiri for when we say translation ndikangoti ndalowa mu field oti apapa ndalowa mu studio oti ndikapanga translate mood yanga yonse imasintha chilichonse ndoti ndimakhala kuti focus yanga yonse ndikuyenera kukhala ndi ngati pali ma emotions ndikuyenera kukhala mmene zinthu zilili ngati pali kuseka ndikuyenera kuseka zija zokuti ngati munthu yo ka filimuyo inali oti munthu anali wamisala amaseka moto ndikuti i have to do the same ndeno ngati akulira munthu ndikuyenera that thing you have to get the mood imene filimuyo ilili iwe you have to do that its more so that mwinaso mwinaso kumposa actor amene amapanga filimu chifukwa kuti umakhala kuti uli mu zimenezozo munthu china chilichonsecho chimene chikuchitika amene moyo upange nawo ndiye kumakhala ngati kuti you are like a crazy guy mu- mu field mujene muja mu studio koma umakhala ukuziwa chimene ukuchita chikatha chinthu chija anthu amasangalala nacho mpaka nakukhala entertainer of entertainers entertainer of entertainers Mm. Eh, you really entertain people yeah and how do you feel about that hey chimenechocho chinali chapamwamba koma ineyo ndimachidziwa kale mm. chifukwa chonena kuti here in malawi when we say acting pamenepapa pamene ndikufuna kuti ndipawongole bwinobwino futi ambiri analankhula kwambiri acting imeneyi malawi ilipo komano vuto lonena kuti acting yathu ija we take it international we leave our people behind for here in malawi tili ndi anthu amene akuyenera kumaonera zinthu ndipo people they need our talents ndipo zinthu zathuzo ngati akuzifuna tikamazimana zinthu zija ndiye kuti anthuwa sakuzidziwa so ngati ine ndapanga filimu ya chimalawi ine ine am acting a, a movie and then movie yanga ija ndakaipanga premiere kaya ndi kuti ku bicc and that movie sindikukaiponya pa pa agent pa pa, pa internet sindikuyigulisa ngati momo kuti anthu akhale nayo people they can't know kuti ine ndatulutsa filimu angathe kungomva kuti ine ndatulutsa filimu koma sakuyidziwa sanayionere nde anthu ambiri alipo kuno ku malawi amene ali bwino kwambiri ndi acting koma chifukwa choti zinthu zija sizimapezeka pa ground ndeno mpovuta kuti munthu akamuvotere pa chinthu chimene iye sakuchidziwa in end i have my movies eh, amene ndinapanga acting ndina the secret pregnant i mean eh, uh, anger of the ghost marriage fate and i'm doing the secret pregnant and eh, curse these are four movies eh, zimene ine ndili nazo panopa nde anger of the ghost and marriage fate ndinazigulisa kwa anthu amalawi they all know that aliyense ali nayo amaziwa kaya ena alibe koma anaonera they know that I'm actor komano pa social media we misplace these things anthu amapusisika kwambiri ndi social media chifukwa ya mmene titati muone pa ground mmene palili ndi social media it's like 30% anthu amalawi muno ali pa social media 70% sali pa social media ndiye anthu amene anandivotera ndi 70% chifukwa pamene pamene chipena kuti mistake imene inachitika mbc they took that thing kuti ikhale ya masses that is kafoni ka mmanja ka, ka keypad and those people ndi amene amaonera mafimu anga eeh they go kuma video show they watch my movies and uh, muli ma burning center mmalawi muno nde zinthu zimenezo zimapezeka mmenemo pomwe mafilimu ambiri achimalawi you go to the burning centers sumakaipeza ya mukangoipeza mwina ena a few of it pa internet koma ina pa internet ponso mwina palibe amangothera ma premier timangova kuti ayi akupanga premier mwina zaka zitatu folo munthu filimu sinayionere komano yayenda ma premier sanje tuchitipa koma tulukanso ngakhale kunja kumakalandira mamedo kumene kujako mafilimu yoti sinatani malawi muno ife sinayionere nde what's for we are malawi we need things anthu amalawi amafuna zinthu zija ndichifukwa yake kuvotera kuja sikunavute kwa ineyo foti anthu amandatani amandidziwa chifukwa pa ground papa ine ndilipo ndiye ineyo ndimazibalansa zinthu zija ndimaona kuti kodi business yanga imayenda kuti its pa ground ndiye ine ndi i have my ways mmene yokafikira anthu ati apa ground paja ine zoti ndingathe ndingathe kufika poti ndingathe kutenga entertainer of entertainers sindimayembekezera chifukwa kumene kuja kunali mukudziwa akuluakulu akuluakulu anthu amene dziko la malawi lino likwatani likwadziwa amagwira ntchito they are talented koma pofika kuti ine dzina langa lija latchulidwa i was shocked and mutati muonera kapati kamene You kajako looked shocked. yeah I remember that. zoti shocked. sizimandikhudza i was in Yeah. this phone Yes. fati pame that part sindimayiyembekezeranso Yes. yes zotinso ati kumakhala entertainer of entertainers sindimazidziwa ndinali pa foni yanga basi papa ndinangodabwa akira what's happening and it's not ngati You were really in shock. Yeah. I saw it. nde mwaona Wow. nde ndi zinthu zoti sindimaziyembekezera koma nomo olo ngakhale kuti ndimapita kumene kuja kuti ndikawina as an actor anthu amene ndimapikisana nawo kunenetsa ndi ma actor ali ndi mafilimu amphamvu koma mafilimu awo pa ground palibe anthu samawadziwa nde munthu sangakuvotere ngati chinthu chako sakuchidziwa iyayi chifukwa chake zinapezeka kuti ine ndavoteredwa Ine ndipo kuvoteredwa kwanga let me tell you something pali kutchuka kosiyanasiyana pali kutchuka kwa ndalama kuti munthu ukutchuka chifukwa cha ndalama pali kutchuka chifukwa chakuti ndiwe munthu wendiwe waluso zinthu ziwirizi zosiyana anthu ma nominees kuti akalowe ku mbc they were making campaigns ine ndinamva zimenezo zoti ineyo kuti kuli kampeni ya ma nominees kuti anthu aka- akalowa kuti afuna avoteredwe ine sindimazidziwa koma anthu amapanga kampeni kuti an- avoteredwe azi a- artist uja ngati woyimba ngati actor amapanga makampeni koma ine i didn't know kuti kuli ma nominees zotinso kuli entertainers of the year this year sindimadziwa Ndina- ndinangodabwa nzanga kundiimbira after 3 days kodi mwamva ndati chani akuti mwasankhidwatu kukhala pa actor of the year ndati ah, ah, litinso akuti taonani dzana lomwetu ine ndikulawa pamenepocho ndikudabwa "Ah, wandisankha ndani ah, ine mukudabwa kuti akusankhani ndani anthu ndi amene akusankhani wow. pomwe anthu anapangidwa nominate kumene kuja akupanga makampeni kuti avoteredwe kuti akakhale pachani pa mpando umenewo pomwe ine sindinapange zimenezo chifukwa chani chimene chinachitika chifukwa chakuti ineyo luso langa silokhudzana kuti ndi ndalama i don't push ine luso langa koma luso limandikankha ineyo chifukwa pali kukankhidwa ndi luso kuti iweyo ufuna ulikankhe luso that is you are forcing that thing koma luso ukakhala kuti iwe ndi wa luso luso ndimene limakukankha iweyo imapezeka kuti iweyo ukulandira zinthu zimene iwe sumalandira yayi angakhale ma interview ngati awa kumene mukuona kuti ife kupezeka pamalo panopa is something chimene chandibweretsa panopa ndi chani ndi luso sindinachite kukankha kapena ndinayesa kuti ah, ah Mayi Chima kumeneko tifuna tipange chani interview I know that was ndiye kuti bwezi ndikukhala ndikupusha koma no chifukwa choti ndi luso ndimene landipangisa ndibwere pati panopa ndiye ndichifukwa zinachitika chonchija kuti mpaka ndinatenga chani entertainer of entertainers chabwino ndithutu tipume kaye pang'ono tibweranso Yeah. this is date a and i'm talking to Akila a translator

I'm always a busy man okay chifukwa here in malawi chimene ndimakhulupirira nchonena kuti you have to work hard chifukwa ukapanda kutero ndekuti aya mbola and as you can see ineyonso ndimayendera ndodo apa ndekuti ndingokhala ndi mbola atu ndikakhala ndiliwembawemba kumakoha uko kapena kukakhala pansi kumapempha nde si zabwino yani and i believe in working hard whatever zinthu mmene zingakhalire kaya ukupeza pang'ono kamotani komabe kulimbikira umapeza success ineyo uh, like ngati ku studio monga ndimapanga zinthu zitatu zonsezo ndimakhala ndi nthawi imene ndima ndimajambula nyimbo za anthu And ndi ndi ndi masiku ake ndipo kumasulira ku- mafilimu ndilinso ndi masiku ake like kuyambira mande mpakana lachinayi ndimapanga za music Sata- oja friday saturday sande koma chakumadzulo after nthawinso ya mulungu ndi zimene ndimapanga za mafilimu basi ndekuti ndikakhala kuti ndili za ku studio ndikupanga za ku studio za music ndikuti kuli anthu amene ndikuwajambulira nyimbo basi komanso ndinayamba kwambiri ku productioninso ya mavideos ndimapanga zimenezo ma edit kumatani ndili ndi makameramani amene amathamangathamanga kukajambula ndimapanga edit ndekha ndikuti nthawi yanga imakhala choncho ndithu mande to lachinayi ndimakhala ndikupanga za music kwinaku ndikuti ndikupanga za chani za mafilimuzi ndipo nthawi yanga ndimakhala kuti ayi olo usiku ine nthawi yogona imakhala yochepa kwambiri chifukwa ine ndimapezeka kuti olo cha m'ma two koloko ndadzidzimuka e, ndi- ndili mkati mwina waneba kumangomva kuti "Eh, wakubayo wakubayo wakubayo kumati ndikumasulira filimu umene anazoloweratu anazolowera kuti a pena umapezeka kuti e aku aneba tu akubwera "Ah, mwina wa- kuli wakubadi kumene ukaona iye ayi nyamata akutani agwira ntchito yetu nde amagwira usana ndi usiku nthawi yopuma ah imakhala yochepa ndi chifukwa chakenso mwina olo kuchira kukunditengera nthawi chifo choti eh ndimazipanikiza kwambiri ndi ntchito ndimapumabe koma pang'ono eh akupuma tizipu- timapumabe pang'ono pang'ono Chabwino. koma tikuyesesa kuti mwina Malawi azilandira zinthu zabwino Chabwino. eyetu foti mulalowe maku- mulowe makukamu ndisaname azimayi amapsereresa nyimba nyemba ndiwo kuonera mafilimu a Akira. akira angathe kundichitira umboni fo ndi amene ana- andivotera anthu amenewo e, amapsereresa ndiwo ndithu kuti "Eh, ena mabanja kumatha kumene ali kuma video show kukaonera chani mafilimu Akira eyetu Chabwino, ndi zovuta zanji zomwe umakumana nazo mu ntchito yakoyo e, ntchitoyi m'mene ndanenera muja kupuma kokha ndiye kumandivuta chifukwa chonena kuti ndimayesesa kuti ndikhale full time ndikugwira ntchito kuti ndi ndi udindo waukulu kwambiri ndiye udindowo kuti ineyo ndikwaniritse ayi mwachibwanabwana sizingatheke kuti ndingokhala ndiye kuti be kwambiri kuzipanikiza kumene ndimazipanikiza kuja kumapezeka kuti spinal cord imandipweteka kwambiri mwina tinganene kuti pazovuta zapa ntchitoyi ndi ndi zimenezozo chinthu choyamba zikakhala zovuta zina za artificial then it's like ku business imakonda kusinthasintha kwambiri chifukwa choti poyamba tinkagulisa madiski ndiye madiski aja anapezeka kuti anaflopa disk inaflopa people can you can't see somebody uh, buying a disc nowadays is maflash basi nde kuchoka kwa disk ija kufika ku maflash uku ku business yathu inaonongeka kwambiri komabe we- i don't give up ndi chokhacho ndiye ndimanena i don't give up I, ndimayesesa find a way kuti ndione kuti be market foti nanga si pamalo pano market ya mafilimu kulibe koma ine i have my market anthu amandigulabe chifukwa chonena kuti ndimaganizabe kwambiri chifukwa choti zinthu zija anthu amazikonda chinthu chinanso chimene chimakondedwa njira umachipezerabe njira yoti anthu amachipe- amakafikirabe titachoka ku madiski kuja anthu tinalowesa pa whatsapp ndiye kuti ndinayamba kugulisano pa whatsapp ndiye kuti anthu amene ena amene amakhala kutali kwambiri amene sa- zimafika mochedwa inali no access yoti atha kumazipeza zinthu zija ndiye pakati pa tisaname tinapanga business yabwino kwambiri pa pa whatsapp foti a south africa kumabwera marandi kumeneko malawi muno pena paliponse munthu amene amaona kuti amafilimu amandipeza mochedwa amangotigula timapanga ndalama kwambiri komano nawo atizifunanga si whatsapp ija itatulukiranso nawonso amene amabeninga aja anabweranso ku whatsapp kuja kuyamba kupanga create magrupu ogulisa mafilimu ndikuti beti kumakanganirana kwambiri mwina zovuta zina ndi zimene zozo- zokhuzana ndi pa business yanga ndithutu In general, um, how do you look at the arts industry in the country? arts industry i can say mbuyomu sinali bwino kwambiri koma kunena eyetsa panopa boma lili ndi chidwi kwambiri ndi anthu aluso e, ndiso makampani ena akupanga sapoti kwambiri anthu aluso as you can see ngakhalenso pamene mbc inangobwera ndi izi za entertainers that means they are boosting their mind akuwapanga boost anthu aja kuti achilimike foti anthu ambiri adafoka zokhuzana ndi art ngati mamusician adasiya eh, ah, mungathe kuona oyimba amene anatchuka kumbuyoko panopa ambiri anatha ambiri anatha foti samaganizabe kuti wa- what plan wa- can we come with kuti anthu tizipezabe earning kudzera mu music ndi pakadali panopa ifeyo tikuona kuti boma likuyesesa amawapasa ndalama ku cosoma uja ngati kaya compensation pa lusolo limene likuperedwa zimawalimbikitsabe zimene zijazo e ndinso ndi ndondomeko imene ikubwerayi yonena kuti tiyamba kumapeza ndalama ku through internet imeneyi nsaname ipanga boost ma artist ambiri amene amafoka ndipo art panopa ikupita patsogolo kunoko ku malawi ndipo zikayenda mmene zikuyendera mwa apapa pakakhala kuti sipamapezeka mapazi ena opondaponda zinthu pofika mmene nanenera kuti pofika 2063 malawi azakhala wolemera kwambiri ndi luso zimene ndimabwereza kwambiri foti luso ndi chida champhamvu kwambiri chimene chimatukula dziko maiko ambiri kuli ma artist amphamvu oti akamangopita ku malawi kuno amazitenga amazatitengera ndalama kumapita nazo chifukwa cha luso ndiye kufe- kunokonso ifeyo we can do it kuli luso koma kuti timakanika kuti litumphuke chifukwa chokuti support imakhala kuti ndiyo yochepa ndiye panopa art ikupita patsogolo yeah. mapulani ako ndi otani kutsogoloku mapulani anga ineyo ndikufuna kupanga boost entertainment yanga kuti izafike kutsogolo foti ineyo masomphenya angaso ndiotukulaso ma artist ena amene ali osadziwika kuti azidziwika ndagwirako ntchito zimenezo zomwe na anthu samazimvesesa kuti zimayenda bwanji koma ndatukulako ma artist ambiri ngati chewikise akundionera mwina panopo chewikise aja nda- tathandizana kugwira ntchito kuti afike pamene paja ma artist ambiri Ah, pano pali achina chiberekero ntchito tikumayigwira kupita chitsogolo kuthandizana ndiye ineyo focus yanga kwambiri ndimafunisisa kuti ndizakhale ndi nthawi yoti ndizakhale ndi brand yamphamvu kwambiri yoti ma artist ndizawatukule ndizapange support Chabwino. ndithutu uthenga wakumaliza ndi utani kwa makamaka achinyamata amene akuonera achinyamatatu nkhani ndi yosafookatu ngati ukuziwa kuti mwa iweyo muli potential chimene chimavuta chonena kuti amatha kutifokesa ndi azinzathu eti mwina wamenya chinthu chija wampasa mu- iwe ukum- ukumenya chinthu ukampasa munthu wotchuka munthu wotchuka chinthu chija ngati iwe wachimenya bwino sangakuuze nzeru kazowi foti u- awopa kuti ungaya mapeto ake mwina angokuuza zinthu zoti sizinakulimbikiseso ayi ufooka koma iwe ngati ukuziwa kuti iwe mwa iweyo muli potential muli luso go ahead ndipo usafooke kaya u- si u- sukupindula try kuchilimika kupezabe njira zokuti chipite pasogolo chinthu chako chija osafowoka nkhani ndi osafowoka no matter what the situation koma osafowoka iyayi fwe zofowokesa pa industry ino panopa ndi zambiri fweti maartist ndi ambiri kwambiri fwe ali aliyense akungokhala akungofuna kukhala oyimba aliyense ofuna kukhala actor ndeno ndi ambiri kwambiri aliyense akufuna mpando umene woti adziwikewo nde munthu ngati uli ndi chinthu mkati mwako don't let it down chidzu chitumphuke chimenecho osafooka iyayi ndi chimene ndingafotokoze ku mtundu wa achinyamata nde kumapeto kwenikweni wapanga translate mamuvi ambiri watchulapo zisanzo zingapo yeah. um, pamene tikumaliza program yathuyi mwina tingoonesa ka one minute Okay. clip kamozi mwa mamuvi amene unapangapo translate tasankhapo imozi ndipo undiuze chifukwa chake umaikonda muvi imeneyo okay apa patolo titayika poti pakatipa ndakhala ndikutulusa ma ujeni masizoni kwambiri ndi masizoni ndi amenenso ndimakonda ndi I don't know kuti tani koma tifere pali Rajjo imene inatchuka kwambiri pakatipa ndi you can take Rajjoyo yeah it's okay ka part kena kake ka- ka- kamodzi ka Rajjo Manorama Rajjo anthu awiri nonsenu mwapanga mistake yaikulu kwambiri pa miyoyo yanu mistake yaikulu kwambiri inuyo ndi amene mwapanga mistake yayikulu kwambiri ndikufuna ndifunseni ndi chifukwa chani munambaya Rajjo jakisoni wa steroids poti akulise stamina yake ndimaona ngati mwasintha koma ayi ndithu mukuoneka ngati ndinu kamunthu ka mtundu wina wake sindimakhulupirira ayi koma panopa ndaonano ndinu okhuzidwa pa china chilichonse chimachitika chija ngozi zonse zimene Rajjo amakumana nazo munathirapo zoti kukhale bomba mu protein powder mpakana kuyerekeza kutenga nthambo ya magesi kuika pa laini yake othamanga si choncho munali inuyo amene munayelekeza kulimbana ndi mawu a ineyo si choncho eya eya eya ndinu amene amene anali akira atapanga translate movie yotchedwa lajo kuti mungomvesesa kuti akira amatani nde ndi mmene tinachezera naye mpulogalamu yathu ya date a yapadera pamene timangofuna tidziwe kuti kodi akirayu kwenikweni ndi ndani poti timangomva akira akira akira akira and mapulani ake ndi otani komanso chimampasa mphamvu kuti azipanga zimenezi ndi chani ndi akira tathokoza kwambiri kuti munabwera kuzacheza nafe pa programu yathu inayi. makamakaso kuthokoza kuli kwa ineyo kwa ineyo mayichima mwandilemekeza kwambiri komanso mbc yonse crew yonse ndisaname mwandilemekeza kwambiri ndithu zikomo kwambiri tikufunira zabwino zonse zikomo thank you so much thank you well that's akira for you